Ungadziwe bwanji kuti olakwitsa ndi iweyo m'banja? Tifuna tigawane njira 10 zimene ungadziwire chifukwa nthawi zambiri si zophwekatu kuti munthu upange admit, uvomereze kuti ndalakwitsa ndineyo. Komano self awareness, kudzizindikira wekha, ndi njira imodzi imene imaonetsera iweyo kukhwima kwako mu nzeru. Ndiye lero tifuna tikambirane ma indicators amene atha kukhala kuti ndi amene akuthandizira eti kupanga contribute ku mavuto amene akubwera m'banja mwanu. njira yoyambirira imene ungadzidziwire kuti olakwitsa ndi iweyo you always blame your partner nthawi zonse iweyo ndi amene umakhala woyambirira kumpanga blame wachikondi wakoyo so ukuyena udziwe kunena kuti sikuti ndi disagreement ina iliyonse imene nthawi zonse imakhala kuti olakwitsa ndi winayo ayi nthawi zina zimangokhala kunena kuti inuyo simatha kupanga admit mukakhala kuti mwalakwitsa komanso simafuna kuvomereza kuti mupepese ayi nthawi zambiri mutha kukhala kuti vutolo lili ndi inuyo kuti mmapanga spend nthawi yanu yambiri kuzipanga defend inuyo kusiyana ndi kupanga understand their concerns kuti kodi ma concerns awo ndi otani chinthu cha namba 2 chimene mungadzidziwire kuti inuyo ndinu olakwitsa the same complaints keep coming dandaulolo likungobwerabwerabe mamunayo kaya mkaziyo akungobweretsabe dandaulolo pafupipafupi so chimakhala kuti chachitika ndi chiyani wachikondiyo akungopanga repeat akungopanga raise the same issue nthawi zonse and nthawi zina mmathanso zidziwira kunena kuti anthu enanso akubweretsanso issue ngati yomweyo mwa inuyo ndiye nthawi zambiri chimene chimachitika mmalo monena kuti inuyo mulingalire za vutolo mmakhala oyambirira kupanga dismiss the concerns a mungondinamizira e mmandikhumba chinthu cha number 3 chimene chingazakuzindikiritseni kuti mwina nkutheka olakwitsa ndi inuyo you struggle to accept feedback mwina mulitu ndi vuto inuyo kuti pamene anthu akubweretserani feedback pa zinthu zina zake mmangokwiya mmazidefenda kwambiri or mwina muli ndi vuto longopanga withdraw simmafuna kuti munthu wina ake akukonzeni akuwuzeni chimene inuyo mwalakwitsa ndiye mmaona kunena kuti suggestion ina iliyonse imene ikubwera kuchokera kwa munthu kapena kuti criticism ina iliyonse kuchokera kwa munthu ndi disrespect kwa inuyo kusakulemekezani inuyo so ngati approach yanu all the time imakhala choncho nkutheka kuti vutolo ndi inuyo chinthu cha namba 4 chimene mungadzidziwe kuti nkutheka vuto ndi inuyo kapena kuti olakwitsa ndi inuyo you expect more than you give nkutheka inu mukufuna attention mukufuna munthu azikulemekezani mukufuna azikukondani mukufuna munthu azikupangani support komano munjira ina inu zinthu zimenezozo simmaziperekanso kwa wachikondi wanuyo so zikhala bwanji okukondani angokhala munthu mmodzi inu simmampasa chikondi chifukwa mukuyenatu mudziwe kunena kuti chinthu chimene inuyonso mungapereke ndi chinthu chimene chimabweranso kwa inuyo chinthu cha namba 5 chimene chingakuthandizireni kuti muzidziwe kuti mwina nkutheka vuto ndi inuyo you always refuse to change mmakana kuti musinthe and zimatha kufikana pa point yoti mukudziwa bwinobwino ma habits ena amene inuyo muli nawo oyipa komano mukupitirizabe kusafuna kuti musinthe a umumu ndi mmene ineyo ndilili umumu ndi mmene ineyo ndinabadwira ndi mmene timapangira kwathu nde iweyo suti ungandisinthe ayi chinthu cha namba 6 chimene chingakuthandizireni kudziwanso kuti mwina nkutheka vuto ndi inuyo you make everything about yourself simmalabada za munthu wina mmangopanga za inuyo so ma feelings anu ma needs anu amakhala first ndalama ndikhale nazo kaye ineyo zoti iweyo ukhala nazo ndilibe nazo ntchito simmapanga consider za munthu winayo ngati muli ndi kavuto kamene kaka nkutheka kuti vutolo ndi inuyo olo olakwitsayo ndi inuyo chinthu cha namba 7 chimene chingakuzindikiriseni kuti nkutheka vuto ndi inuyo you hold grudges nthawi zonse mmasungira mangawa mmangobweretsa nkhani zakalekale mmapanga struggle kuti mukhululukire munthu ngakhale kuti vutolo litakhala kuti lapangidwa address ilili ndi vutonso limene lingathandizire kuti mudziwe kuti vuto ndi inuyo chinthu cha namba 8 you communicate poorly nkutheka simmatha inuyo simmadziwa bwinobwino njira yabwino imene mungapangire communicate kwa wachikondi wanu mmagwiritsa ntchito kutukwana kulalata kumpanga mock nzanu or mwina kumpasa silent treatment osamuyankhulanso so nkutheka vuto limene lili or olakwitsa mutha kukhala kuti ndinuyo so mukungoyembekeza kuti wachikondi wanu apange read your mind mmalo moti mupange express zimene mukufunazo izizi zikuthandizireni kuti mudziwe kuti vuto nkutheka ndinuyo chinthu cha namba 9 chimene mungadziwire unena kuti mwina nkutheka olakwitsa ndinuyo you are never satisfied inuyo simmakhutisidwa ndi chinthu china chilichonse china chilichonse kaya kakang'ono kaya kakakulu kamene wachikondi wanu angakupangireni inu nthawi zambiri focus yanu imakhala pa zinthu zambiri chinthu chomwe chikupanga miss chomwe chikusowekera osati pa zinthu zimene wachikondi wanuyo wakuchitirani bwino inuyo so mukazaona kuti muli ndi kanthenda kamene kaka mwa inuyo muzaziwe kuti nkutheka kuti vuto ndi inu olo olakwitsa ndi inuyo chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira you notice a pattern right inuyo mwapanga notice pattern ina yake nkutheka kunena kuti vutolo inuyo mwalipanga notice mma relationship a anthu ena kuti tiyerekezeni kaya ndikusalemekeza azimuna awo and mabanja aja akutha and inuyo mukabwerera ku nyumba kwa mwamuna wanu olo kwa mkazi wanu mukabwerezanso zomwezo so chimenechi chikuthandizireninso kuti mudziwe kuti nkutheka vuto ndi inuyo ndiye pali mafunso amene angakhale ofunikira kwambiri kuti inuyo muzizifunsa funso loyamba nthawi zina zake kumazifunsa kuti kodi ndi liti lomwe ineyo ndinamupepesa mwamuna wanga kapena mkazi wanga nkutheka inuyo khalidwe lanu ndi losapepesa komanso kumazifunsa kunena kuti kodi ineyo ndimamvetsera zimene wachikondi wanga akundiwuza ndisanapange respond fukwatu pali anthu ena amene amamvetsera to respond and not to understand so nthawi zambiri muzimvetsera to understand kuti mumvetsese zimene winayo akunena osati kungoyang'ana chimene mungamuyankhe winayo ayi and kumazifunsanso kunena kuti kodi ineyo ndimathandizira kuti tithane ndi vuto lomwe tili naloli kapena ineyo ndimangopanga njira zowonjezera mavuto amenewo kapenanso funso lina kumazifunsa kunena kuti kodi ineyo ndikanakhala kuti zimenezizi ndikupangiridwa ndi wachikondi wangayo ineyo ndikanatha kumva bwanji kukhala ndi banja labwino ndi ntchito imene imafuna both mkazi komanso mwamuna ndiye nthawi zambiri chinthu chomwe chili chofunikira kwambiri ndi kukhala munthu amene muli ndi mtima womasuka ofuna kuvomereza mukakhala kuti mwalakwisa komanso kukhala ndi mtima ofuna kupepesa mukakhala kuti mwalakwisa ndiye tikubwerezanso kunena kuti banja lamphamvu ndi banja limene limakhala ndi anthu awiri Anthu awiri amene amazindikira kunena kuti sikuti wachikondi wangayu ndi 100% ngati mngelo kuti samalakwitsa china chilichonse, komano anthu awiri amene amavomereza kuti wachikondi wanga atha kulakwitsa komanso anthu amene amavomereza kuti nanenso nditha kulakwitsa komanso ndikuzikonzekeretsa kuti zikachitika izizi nawo tipange chiyani.